ọ dị mma cheta na a sị ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ ebugharị ọnọdụ ebugharị egwu ekene kene enu kene ana kelekwa ive dị ana n'ime maka na nwata marụ nna ya amarụgo ndị ichie anyị eburukwala bata n'oge ojemba ejirimara igbo ojemba maka ọganiru ndị igbo ojemba maka ọdịmma ndị igbo ojemba maka ihe niile metụtara igbo aka m bụ onye nke gị Ahamefula mana unu na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza na nke taa dịka unu maara na ojemba bụ maka ije mba dị iche iche na-aga achịkọlata ihe niile na-eme ebe ọ na-eme metụtara Igbo ememme niile Igbo na-eme ebe ọ bụla ha na-eme ya bụ ememme ya mere anyị ji na-agwa gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri anyị kedu nke ahụ ị chọrọ ime ọ bụ ee imepe ụlọ ịgba em, ọfala ichi echichi ee ikupụta nwa ịgba akwụkwọ ịkwa ozu ma ọ bụ nke ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ihe ị na-eme bụ ememme gị achọ ka a bịa chịkọlatara gị ya gosi ya n'ọnụ ka bụ ojemba ka a mara na i so na ndị si benụ ya na-agbọ ohere dịra gị ime nke ahụ sọ ihe ị ga-eme bụ ịkpọ akara ekwentị ndị nọ n'ihu onyonyo gị anyị na gị akarịa na nke taa anyị ga-egosi unu ka o si kpọtụ na be nwanne anyị nwoke dịka o si mee akwamozu nwunye ya anyị na-asịzi nwanne anyị nwoke bụ ee ee The Young na-asị gị biko kara obi dododo maka na ọ bụkwanụ nwunye gị nwunye anyị nwanne anyị nne anyị nakwa nne nne anyị rapụrụ ihe a ọ dị mma ka anyị gosi unu ka o si wee kpọtụ kpọmkwem na be Chief Dr. Vincent Obianodo MON ya bụ Chief Dr. Vincent Obianodo Ezeani Nwachinemelu CEO Young Shall Grow ụbọchị a ka e mere ememme akwamozu ee nne anyị ya bụ mrs ifeoma evelyn obianodo ee lọlọ ọnọnuju nne ụwagba em ọnwụ nne anyị nwaanyị a wutere anyị mana anyị kelekwa chineke na ọ gbara iri afọ isii tupu ọ naba ala mmụọ nke a kpọtụrụ kpọmkwem n'ụbọchị fraịde mgbe ọnwa anyị nọ n'ime ya gbara mkpụrụ ụbọchị atọ ka e mere ya bụ nke a kpọrọ ịkara ụka akwamozu na st john's catholic church dị na neni nwanne anyị nwoke bụ his lordship most reverend dr Paulinus Ezeokafor bishọp Ọka Diocese duru imerime ndị ozi Chukwu nakwa ndị ọlụ Chukwu na ndị ụkọchukwu dị iche iche ka a kara nwanne anyị nwanyị nakwa nne anyị bụ Odoziakụ Ifeoma Evelyn Obianodo ya bụ Lọlọ Ọnọnuju

na dayọsis nke ọka onye duru ọtụtụ ndị njeozi chineke ndị ọzọ wee bịa mmemme ụka ọnwụ nke bright shining light odoziakụ ifeọma evelyn obianọdụ mmemme ụka ọnwụ bụ nke a nọ n'ụlọ ụka st john's catholic church neni dị na kansụl ime obodo anọcha na anambra steeti wee merube n'ụbọchị fraịde bụ abalị atọ n'ọnwa atọ afọ 2017

ugboro abụọ ka ekwe ji akpọ dike ọ kpọọ ya na ndụ ọ kpọọ ya n'ọnwụ oke osisi darụ ala ụmụ nnụnụ eju ọhịa nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị Ifeoma Evelyn Obianọdụ Bright Shining Light ka a mụpụtara n'elu ụwa a mụpụtara ya n'elu ụwa ka ọnwa itoolu dị n'abalị iri abụọ na anọ n'afọ 1957 na Aba dị n'Abia steeti wee nye ezinụlọ Maazị Benedict Ụwagba na Odoziakụ Marcelina Ụwagba ọ bụ nwa nke abụọ ma bụrụkwa ada nke abụọ n'ezinụlọ Ụwagba na ogbe ime obodo Ugwudunu Neni e mere ya mmiri chukwu n'ụlọ ụka Christ the King Catholic Church dị n'Aba Abia steeti ọ gara kponye akwụkwọ n'ụbụrụ n'ụlọ akwụkwọ st john's primary school neni dị na anambra steeti yana ụlọ akwụkwọ immaculate conception primary school agbani dị na enugu steeti ebe ahụ ka o siri wee gakwa kponye akwụkwọ n'ụbụrụ na ụlọ akwụkwọ agụlụ girls yana ụlọ akwụkwọ alọ girls secondary school ụlọ akwụkwọ ndị a dịgasịrị na anambra steeti o mechara wee hụta ọdịnobi ya bụ Chief Dr. VA Obianọdụ onye ya na ya jikọrọ aka na alụmdi na nwunye n'afọ 1977 alụmdi na nwunye a ka eke kere ụwa ji agadaga ụmụaka ise wee gọziere ya bụ ezinụlọ ụmụaka ndị a gụnyere maazị obiọra obianọdụ nwa ya nwoke maazị kenechukwu obianọdụ nwa ya nwoke odoziakụ onyeka obi uchendụ nwa ya nwaanyị maazị chiedozie obianọdụ nwa ya nwoke na maazị chuka obianọdụ nwa ya nwoke na ịga n'ihu n'ọchịchọ nke nchawapụta n'ọnọdụ bụkpo na mmụta ọ gara n'ihu ikponye akwụkwọ n'ụbụrụ n'ụlọ akwụkwọ College of Education Ijanikin dị na Lagos steeti ebe o mechara wee bagide n'ọrụ nkụzi bụ nke ọ bagidere n'ụlọ akwụkwọ st joseph teachers college ade shoba abule ado lagos steeti ebe ọ nọrọ wee chawapụta ma gbukee na ezi aka ọrụ ya n'ịhụnanya o nwere n'ebe mmadụ ibe ya nọ maka mmesapụ aka ya dịka o mepụrụ onye ọ dịrị ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ya n'anya ndụ ya dịka nke onye otu kraịst bụ e ji ama atụ n'ihi na ọ kwalitere ọtụtụ ndị mmadụ ndị gbara ya ogige ya na ịhụnanya o nwere n'ebe ịnabata ndị mmadụ bụ nke na-enweghị atụ ifeoma bright shining light so na ọtụtụ otu nwulite ọnọdụ obi ndụ na nke otu okpukperechi ya nakwa nke otu ogbe ime obodo dị iche iche nke gụnyere otu People's Club FHA Lawn Tennis Club otu ụka ndị nne bụ CWO NTU UPU ma bụrụkwa onye isi ntụziaka ọrụ na ụlọ ọrụ dịka Young Shall Grow Motors Limited Amechi Holdings Limited Vinee Gas Limited Rockview Hotels Limited YSG Dredging Limited Vinee Oil Limited YSG Properties Limited Paramount Medicals Limited ebe ọ gbara mbọ pụtara ihe na ebe o metụtara nguzobe ya na ịhụ na ụlọ ọrụ ndị a na-aga werewere Ifeoma Evelyn Obianodo Bright Shining Light bụ ihe na-enwu enwu n'ezinụlọ bụ e ji ama atụ ide ji ezinụlọ Bright Shining Light lọlọ nọ n'uju na-enwu agba

anyị jizi ohere a na-asị nwanne anyị nwoke bụ mr obiora eh, obianodo md young shall grow ya bụ diọkpala nwanne anyị nwaanyị bụ evelyn anyị na-asị gị kara obi eh, dododo mmadụ anaghị efu ebe ihe ya furu anyị agaghị ajụ chukwu ese anyị agaghị agba eluigwe katapọt chukwu maara nke bụ eh, nke ka mma mana ihe anyị na-arịọzi bụ ka chineke nara mkpụrụ obi nne gị na nne anyị na ndokwa wee nye ya ọnọdụ dị mma n'eluigwe
Oseburụwa nọnyere ụnụ. Ekpere maka ịgọzi ini. Onyenweanyị Jesu Kristi nọ n'ime ini mkpụrụ ụbọchị atọ. Ifeọma Obianodo. Ka anyị rịọnụ Dinwenụ anyị Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m ọbụnadị a sị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ife ebe anyị ji bata bụ na nnukwu nnukwu nwanne anyị nwoke a na-akpọ The Young ka nwunye ya nwụrụ so anyị wee bịara ya ka anyị nọnyere wee sị ya ndo ndo anaghị ala ọya mana ọ na-edida obi i nee anya nya na di e fụ na ndụ ha gosiri na ọ ndị gbalụ mbọ tọọ ntọala rụọ ọrụ chineke gozie aka ọrụ ha so ọ nya kpatala e ji wee bịa tụrụ bịa ife onye ọbụna wee bịa ịbịa nọdewe ha mmadụ onye ya mmadụ ga-anwụ anwụ mana ọ na-adị mma mmadụ kata arụ nwee ife ọ lụpụtara i nee anya na ndụ mama ya na di ha gbalụ mbọ ha metụ ha metụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ọ nya kpata e ji wee bịa ebe a ya biko ka o dibe ka o dibe eh? anyị dị sorry n'ife mere eh? ya biko ya dibe eh, chineke ya gbaa ya ume

ka m na-agbadebe ya kasi obi ọ narọ adị mma ọnwụ nwunye ajọka mana ọ ihe e jiri bịara ịbịa kene fa ka anyị kasie fa obi sị fa jisi ike ọnwụ dịlị onye ọbụla o nwerọ onye ma mgbe ọ ga-abụ mana o wutere anyị etu o si wee rapụ n'ike a sị ka anyị kene fa ka anyị sị fa ndo fa jisi ike anyị sị ka anyị bịa ka anyị gwa Young Shall Grow maka ọnwụ nwunye ya aa ka m ji dị ebe a maka na mụ na ya dị na mma wee sị ka m gwa nya kara obi na uche chukwu mere na ọ ya akwụ ụzọ akpata ahụ isi ike kpata nnekwute ego kpata nke ka nke ọdịmma mmeta mmadụ na ibe ya azụ na ọ dịrị ya mma n'afa Obinigwe bụ onye nwe anyị amen na nwaanyị a nwụrụ n'ike ọ bụrụ na nwaanyị a nọkwa rugo ebe 70 or 75 anyị mara na ori ka anyị na-eri mana nke ọ bụ ọ nwụrụ n'ike na akwa ka anyị na-ebe anyị dị ka anyị na-eri maka na o rughi ihe eri so ọ na-ewute m hinne wee sị na iwu na m ga-anọ ọrụ ịbasa ya akwụ ya maka na o bi ezigbote ndụ n'ụwa ezigbote mmadụ onye na-enye ndị mmadụ nsọpụrụ na-enyekwa ndị mmadụ aka na-enye ndị ụwa na-atụ n'arụ aka na-enyekwa ka o si esi maka na Chineke ga-agozi ya

ime omenala ịtụ uni ịbịa akwa ọgọ ee agba m ihe eji ebuka mma asị na chineke ya dị eme o ya dị eme bụ chineke mere ka nwatakịrị a bụrụ nwunye nwa m ebuka obucha ndụ Ndị
onye ọbụla jikwa anya ya wee fụ na nwaanyị bụ ezigbo mmadụ ọtụtụ ndụ ọ tọghara hiri nne maka na ọ ya ka o ji efucha onye ọbụla onye achịghị akwa achị anya mmiri ama fụọ ya n'anya because of uh, ihe o ritagworo ya ị ga-agụta mmadụ ole na ole n'ebe a aka eritana uru n'aka nwaanyị a dịka ụdị mmadụ ọ bụ hmm. so m wee na-agwa ka ndị mmadụ ṅomiri ezi omume nwaanyị a n'ihi na ihe ọ na-eme riri nne obere oge mụ na ya nọgoro obi na-agwa m na na ezigbo mmadụ ka ọ bụ maka na ihe eji ama ezigbo mmadụ na-abụ ọ na-abụ onye nọrọ ndị mmadụ anọrọ ya n'akụkụ ee ọ nwaanyị na-abụ ọ nọrọ ụmụ nwaanyị eji ya n'azụ na-ekwe oyoyo onye ọbụla na-ekwe oyoyo gosiri na onye ọ nọ n'akụkụ bụ ezigbo mmadụ m wee na-asị na Chineke ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa ekwe m na ndị ụmụnna anyị nọ ebe a ka anyị bịa bere elu eze anị maka nnukwu ọhịa anyị anyị akpụta gị ife omenanị mana anyị ga-asịrị ya ndo nke a dara mberede nke ajọ ọlụ nwere ma ka a ga-esi mee ọ sọ chineke ma ife niile ya ka anyị ji esi ya ka uche chukwu mee ọzọ emezina ezigbo mmadụ nwaanyị eji eje mba nwaanyị na-achịkọta ezinụlọ nwaanyị nwere ịhụnanya ebe di ya nọ ebe ụmụ ya nọ ebe ndị ọyị ya niile nọ ị fụgo ụmụ nwaanyị ndị a ị fụrụ ọ ndị ọyị ifeọma evelyn obianodo ndị ụmụ nwaanyị ndị anyị fụrụ ha anaghị eji ifeọma egwu egwu ha na ifeọma dịka ofu nne jikọtara ha niile so anyị nọ ebe a tata ịkwanye ifeọma ugwu nke ikpeazụ na-asị ezinụlọ ya bụ anyị na-agwa ha na etu ha nwa si wee miss ya ka anyị nwa si wee misskwa ya anyị nwa bụ ndị NTU Lagos branch ha welu obi ndidi na obi ọma wute ekpere anyị na ha na ọ ga-eru ana eze eluigwe wutela anyị rinne maka ezigbo onye otu anyị na-akwalite anyị n'ụzọ dị iche iche so ọnwụ ya wutela anyị nnukwu anyị ji anya mmiri wee bịa akwamozu a maazị na chukwu were ya n'ike mgbe anyị na-ele anya ọ ga-emeri ife ọma na-eje na di ya bụ ezigbo mmadụ bụ maka nwaanyị a na nwaanyị a ị bịa na be ya ọ na-enye gị ife nwaanyị a na-enwe aṅụrị ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka nwaanyị ada enwe aṅụrị a na-etu di ya ezeana ozurigbo ọ maka na nwunye ya kwadoro ndị Igbo na-akwa mmadụ akwacha ya ọ ya abụ ka ọ naruo maka akwaghị ya ọ na-efegharị ozi agha naru etu a kwara ya hi nne o rukwu ebe ahụ ọnọdụ ọ ji enweta hi nne karịa ebe ọrụ onye ahụ were onye nwa nwe ife o ji welie kịta ife a ga-eme bụ inwe ndidi ka chukwu nna nye ebe o si bụ obianodo di ya na ụmụ anyị bene obi iji wee nabata ife chukwu mere ọgọchukwu kwemelie mekwa nye fa aka iji wee die nụ maka idie siri ike mana ọ ga-enye fa ike fa ga-eji wee die
obianodo onye isi ụlọ ọrụ Young Shall Grow Motors Limited bụ diọkpara odoziakụ ifeọma evelyn obianodo ji aha ezinụlọ obianodo niile wee na-ekele ndị ukwu ndị ukwu bụ ndị bịara nọnyere ha ma tikwa ha aka n'obi wee sị ha kasie maka ọnwụ gburu ezi nne ha bụ bright shining light odoziakụ ifeọma evelyn obianodo

mgbe ekele na-agakwara ndị otu egwu dị iche iche nke gụnyere chekwubechukwu okoli osinachi otu egwu mezie Sound Makers Band International na otu egwu egede nkwa cultural dance otu ụkpa ekele a na-agakwara gọvanọ na-achị anambra steeti bụ chief willie obianọ osote ya bụ dr nkem okeke odeakwụkwọ gọọmenti anambra steeti bụ oseloka ọbaze onye ji ọkwa chief medical director na mahadum nnamdi azikiwe university teaching hospital nnewi bụ prọfesọ anthony igwegbe na ndị ukwu ndị ukwu ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu otu ụlọọrụ dị iche iche na otu dị iche iche bụ agụkacha agba awaa kedu maka Sir GU Okeke bụ onye isi ụlọọrụ GUO Group na Chief Chidi Anyaegbu MFR onye isi ụlọọrụ Chisco Transport Nigeria Limited ezi okene bụ na ka chineke nalụ mkpụrụ obi ya n'udo gọzie n'aha jizọs nyefu na onye ọbụla na-ebesa akwa ebegidela m nwa m ihe m ga-emezi maka na na nwaanyị bụ sọ mmadụ sọ mmadụ ka ọ bụ o nwerọ ịsị na di ya bụ onye a ọ da eme ya i nee anya ị fụrụ ụmụ nwaanyị niile n'ebe a na-ebe akwa maka ọnwụ ya o wutela anyị mana ka o sina dị anyị anyị ata chukwu ụta chukwu wetara nya wekwa ndị bụ ndị isi ndị du ndị ọzọ bụ ndị so n'otu jikọrọ ndị nwe ụgbọala luxury na-ebu ndị njem a kpọrọ albon n'aha mkpirisi bekee wee gaa njem iti aka n'obi wee nye chief dr vincent obianodo mon eze anị nwa chinemelụ onye isi oche na isi sekpụ ntị nke ụlọ ọrụ Young Shall Grow Motors maka nwunye ya bụ Odoziakụ Ifeoma Evelyn Bright Shining Light nee Uwagba lọlọ ọnọnuju maka ihe mere n'ezinụlọ ahụ Odoziakụ lọlọ ọnọnuju nee Uwagba Bright Shining Light gaa nke ọma udo dịrị unu niile

ọ bụrụkwa ozu we regret to announce ya bụ ozu ga-agba mmanya ya kpọọ anyị ka anyị bịa chịkọlata ya ọ bụ ememme ịgba akwụkwọ n'ụzọ ọdịnala ma ọ bụ n'ụzọ nke ndị ụka ichi echichi iri ji ịgba ọfala ime ememme ncheta ọmụmụ nke ọbụla ọ sọrọ ya bụ gwa ndị ojemba. ebe ọbụla ọ na-eme anyị ga-abịa chịkọlata ya maka anyị bụ ojemba anaghị ebu iro ebe ọbụla anyị ji anyị ga-abịa chịkọlatara gị ya gosi ya n'ọnụ ka bụ ochie etu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya ejizi m aha ndị na-eme na ha rụrụ taa na-asị ụnụ igbo ndị nwe m na ndị m nwe ngụrụ unu ji ego agaghị akọ ụnụ ụbọchị aga ajọrọ ụnụ njọ ụkwụ agaghị apụ ụnụ ezi ana m ekelezi gị ụba dịbara gboo ezike onye nke m nakwa ndị ụlọ ọrụ Phoenix niile nọ na Abacha Road ebe m na-anọ enweta onwe m tinyekwara Chief Dr. Patrick Ifeanyi Uba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi onye nke m ọ dị mma Ada Ojemba Ngozi ọ ga-aga ata ana m ekene gị na-ekenekwa ee eh, nna anyị ukwu ya bụ Sọnị Ata onye nke mụ na ya mekọtara ememme ncheta ọmụmụ anyị n'ọnwa maachị a ee eh, ana m asị ọ ya-adịrị anyị mma na-ekenekwa ndị niile mụ na ha so wee lụọ ọrụ taa na-asị unu ka anyị si eme ya n'izu ka e mekwa na etu a n'izu ụka na-abịa abịa igbo onye fụrụ ụzọ ọma ya ezi nwanne ya o ji abụọ nye nwanne ya otu maka na akụzi ọnụ aka m bụ onye nke gị Ahamefu mana unu na-etu m the ambassador extraordinary league Gaddafi na ala asa ngwo Thank you.